an b'a fɔ an bɛ ala tando ala bɛ tando ka la a ka nɛɛma ni bonya min k'a dama don ɲininen b'an fɛ wagati bɛɛ lajɛlen an y'ala ko ɲuman dɔn an y'ala barika la an ka kɛ lahala lahala la i ka kɛ hɛrɛ la y'ala tando I ka kɛ hɛrɛ tanama la y'ala tando baara minnu bɛ kɛ la ala bolo adamadenw ye dan si t'a la an ka kan k'ala ko ɲuman lɔn nɛɛma ninnu hali n'a taala dan k'a fɔ ko ala kɛ bɛ ka mɛlɛkɛw de bila o bɛ adamaden kɔrɔsi o b'i latanga Mɛlɛkɛw de bɛ ka garde ta adamadenw ye k'an protéger k'an latanga hali n'a danna o dɔrɔn ma an kan k'ala tando mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'Ala bɛ k'u bila k'an kɔlɔsi an karamɔgɔw ya kuma fila b'o bolo ka bɔ a la dɔw ko mɛlɛkɛ fila bɛ ɲɛfɛ fila bɛ kɔfɛ fila bɛ kinin fɛ fila bɛ numan fɛ o ye mɛlɛkɛ segin ye olu bɛ ka adamaden kɔlɔsi u bɛ adamaden protéger u bɛ adamaden lafiya o mɛlɛkɛ segin nin o fana bɛ garidi ta lansara fɛ dɔw bɛ na n'u nana su fɛ ka na se lansara ma olu bɛ taa lansara fo ka taa se su fɛ k'u bɛ na fana segin fana bɛ na segin fila tan ni wɔɔrɔ o mɛlɛkɛ tan ni wɔɔrɔ ala bɛ k'o de bila o de bɛ adamaden kɔlɔsi o de bɛ adamaden latanga parce que mɛlɛkɛ n'a y'a mɛlɛkɛ a k'o de b'i kɔlɔsi o b'i latanga an k'ala ko ɲuman dɔn k'ala barika la o an karamɔgɔ dɔ ko mɛlɛkɛ kelen de bɛ ɲɛfɛ kelen kɔfɛ kelen kinin fɛ kelen numan fɛ naani wula fɛ fana ta naani segin a fila bɛɛ bɛ laɲini kelen ye misifɛ o de kosɔn na ele yɛrɛ min bɛ bolifɛn kan i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn k'i kan ka bin yɔrɔ nin n'i tɛ bin o mɛlɛkɛw de b'i la tuma dɔ mɔbili bɛ asidan kɛ a bɛ woloki ka woloki mɔgɔ dɔw bɛ bɔ foyi tɛ sa fo n'ala k'a latigɛ n'ala k'a latigɛ ko e min bɛ to a la e bɛ to a la n'o tɛ mɛlɛkɛw b'i protéger don olu la yahfazunahu min amrillah u b'i latanga n'ala ka yamaruya ye mɛlɛkɛw de bɛ baara kɛ la anw kosɔn ala kɛ bɛ k'olu de bila n y'a fɔ aw ɲɛna mangoro sun lenburu sun an ɲɛ b'a la a bolo dɔ ye cɛ ye bolo dɔ ye muso ye ala bɛ mɛlɛkɛw bila fɔɲɔ bɛ ci a bɛ yiri ninnu basi ɲɔgɔn na lenburuba bɛ den ten le mangoroba bɛ den mangoro sun bɛ den ten le yirisun kelen yɔrɔ dɔ ye cɛ yɔrɔ dɔ ye muso ye mɛlɛkɛw de bila ka fɔɲɔ kɛ k'olu lakɔlɔsi o minnu bɛ kɛla adamaden ye an kan ka ala ko ɲuman dɔn ka ala barika la o de kosɔn kuma bɛɛ an ko an bɛ ala tanu ala tanuli kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ala kira kan alayhi salatu wassalam ee an kana ɲinɛ ala kira kɔ an ye dugawu kɛ ala kira ye waati bɛɛ lajɛlen an bɛ hɛrɛ min na an bɛ lafiya min na an bɛ bonya min na ala ka sababu don ala kira ye munna an bɛ sɔli k'a kan a jɔrɔla ni anw ye a hamina ni anw ye a jɔrɔla n'an ye ka hami n'an ye an man ka ye k'a to yen an ye sɔli k'a kan o de ka d'a ye a kana ɲina sɔli kɛ kɔ ala kira kan ala kira alayhi salatu wasalam a ka san bi naani hakɛ de kɛ makan san bi naani kɛnin makan ala sɔrɔla ka na a suwandi k'a kɛ ciden ye ala k'a suwandi k'a kɛ ciden ye a ka san mugan ni saba kɛ cidenya la san mugan ni saba n'an y'o se a ka san tan ni saba kɛ makan san tan ni saba n'i k'o fara san bi naani kan o kɛla joli bi duuru ani saba a ka san tan kɛ madina n'i k'o tan fara bi duuru ni saba kan a kɛla joli bi wɔɔrɔ ni saba mais a bɔnin makan ka na madina san fila ala ka kɛlɛ ɲini a fɛ k'a ye wuli ka jihadu kɛ o san fila n'i k'o fara san bi duuru ni saba kan a kɛla joli san bi duuru ni duuru san bi duuru ni duuru n'i k'o bɔ san bi wɔɔrɔ ani saba la tola joli san seegin zan ala kira alayhi salatu wasalam a ka ye ɲɛnamaya sɛgɛn bɛɛ kɛ san seegin de kɔnɔ anw ye l'âge de retraite n'i sera san bi duuru ni duuru i kan ka taa retraite la mais ale si san bi duuru ni duuru a y'a gɛlɛya daminɛ anw kama san bi duuru ni duuru n'anw don an k'a fɔ n'i sɛgɛnna mais ale de kɛra ale wuli tuma ye a ka gazawatu ni jihadu min bɛ kɛ nin a bɛɛ kɛra san seegin nin kɔnɔna la bilayi alayikum o cidenba n'o tɔgɔ fɔla an ɲɛnɛ a tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ an ɲɛnɛ an man ka ɲinɛ ale kɔ su ni tile an kan ka ala dal'a ye ale kɛra sababu ye an bɛ gɛrɛ ala la ale kɛra sababu ye an bɛ se ka ala dɔn min kɛra o sababu ye an man ka kɛ tɛgɛ gɛlɛn ye o la an bɛ ala dali alakira ye waati bɛɛ lajɛlen a kana ɲinɛ o kɔ tɛgɛ gɛlɛn tɛ yen min ye alakira tɔgɔ bɛ fɔ n'i tɛ sɔli kan a ye a ye to ka sɔli kɛ alakira kan sɔli ale ye nɛma a fanga ka bon a bɛ i ya ko kɔrɔta a bɛ i ya ko sabati a bɛ i ya ko baraka a kana kɛ tɛgɛ gɛlɛn alakira kɔ o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ alakira kan an b'a ɲini ala subuhana fɛ a ka musow ala ka nɛɛma kɛ olu alakira alayi salatu wasalamu a muso ninnu an bɛ ala dali u ye kosɛbɛ ɛɛ bi ta mukadima n'i k'a ye n k'a ta an nana tafsiri caman tɛ se ka fɔ olu ɲɛna wagati ka dɔgɔ donc fo ka to ka kuma dɔw de fɔ aw ɲɛna aw bɛ nafa sɔrɔ min na laɲini n'o ye ka baro kɛ n'a ye a ye se ka laɲini sɔrɔ N tɛ ni tafsiri don ni sumaworo banna an ya tafsiri bɛɛ a kasɛtiw bɛ yen a bɛ se ka dɔw ɲini an bɛ se ka dɔw di min mako b'a la su bɛ se k'a lase o ma tan bɛ yen ka se k'o lamɛn tan bɛ yen ka se ka kuma nka yan tɛ kuma tɛ se ka fɛnkɛ laɲini ka hakili d'aw ma alakira alayi salatu wasalamu a muso minnu n'a y'olu furu min sabatila muso tan ni kelen mais a fatura ka muso kɔnɔntɔn de to yen ɛɛ ala kira ya muso caman tani walandaw don darusuw don a darusu fɔlɔ min an b'o ta o kɔnɔ a b'a yira an na ko ciden min don ko cantigi don ale ye muso caman ta a b'a ya cantigiya de yira ko nkalontigɛla tɛ isuw ko cogo jumɛn isu nin bɛ fɔla aw ye dɛ

Foli b'an kun nafolo. A bɛ ala kira cantigiya yira cogo di ala kira ale san bi naani a nana k'ale ye ciden ye k'ala k'ale ci a bɛ min fɔra mɔgɔw ɲɛna can don wa can tɛ wa mɔgɔw b'a ɲɛɲinina o dɔw lala a la komi abubakar komi umar ko usman ali olu bɛɛ lala a la mɛ mɔgɔ sɔrɔla u ma la a la olu fana bɛ fɛ k'a lɔn est ce que nkalontigɛla don wa ubiyɛn a bɛ cogo di wa mɔgɔ wɛrɛw diinɛ wɛrɛw tigiw fana u y'a ya ko ɲɛɲini na N'o ye ahli le kitab an ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ezan a ya muso caman ta b'a ya cantigiya yira cogo di ni nkalontigɛla de kun don muso ninnu tun bɛ na a ya nkalon yira kɛnɛ kan muso ninnu de tun bɛ n'a fɔ ee a cɛ a ko ko ale ye ciden ye yan nkalontigɛla don a bɛ nin fɔ la ne yɛrɛ ta a bɛ nin kɛla ne yɛrɛ ta est ce que o dɔ kɛla muso ye se taga bɛn muso tan ni kɔ o si ma fiɲɛ foyi la o b'a yira ko nin ye ciden yɛrɛ hakiika lo cɛ a b'o yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna alakira alayi salatu wasalam a ya muso ta caman ta kɛla walandaw de ye walanda anw ye an b'a filɛ k'a ladege hmm. o de kosɔn kurana nana ka n'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko an bɛ se ka muso furu kelen fila saba naani hmm. silamɛw dan ye naani ye mɛ alakira ka kusu ala ka kususiya dɔ di alakira ma ale bɛ tɛmɛ muso kan min k'a diya a b'o furu ale n'anw tɛ kelen hmm.

i ka muso kelen furu k'i ya diinɛ laɲa k'i yɛrɛ latanga ka bɔ ala tanamakow la balas o ye kuma dɔw bɛ kɛ jago ye kuma dɔw bɛ kɛ suna ye kuma dɔw bɛ kɛ mustahab komi a bɛ o mɛnna karamɔgɔw la cogo min ni balikuyala n'i ka kɛnɛ furu bɛ k'i ma jago ye i ka furu kɛ k'i yɛrɛ laɲa k'i yɛrɛ latanga donc n'i ye olu kelen ta ka ban n'i bɛna filanan ta i bɛna sabanan ta i bɛna naaninan ta i bɛ alakira de filɛ i bɛ alakira filɛ alakira k'a taw ta cogo di misali bolo ma pour que a bɛ se k'a faamu i ka muso kelen furu san fila san saba san naani san duuru yusufu den tɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ se san tan den ma sɔrɔ kalas donc i ele nege bɛ den na muso fana nege bɛ den na bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen kɔrɔ fana bɛ kɛla i bɛ jɔrɔla mɔgɔ ka sɔrɔ min b'i cɛn ta i b'a faamuya la muso fɔlɔ tɛ ka den sɔrɔ donc o kanu an'o nata o bɛ se k'i bila i bɛ muso filanan ta a ka ta kun ye filanan ta kun dɔ filɛ o ye kelen a filanan muso kelen de b'i bolo i ka denw sɔrɔ n'a ye i kɔrɔcɛ o fana dɔw kelen b'o bolo o fana ka denw sɔrɔ i kɔrɔcɛ nana soyɛlɛma kɛ o sara ka muso n'a denw to yen mhm. donc ele nan'a fɔ muso ɲɛna mhm. a ah, sariya la n cɛ i cɛ sara n'o ye ne balimacɛ ye i bɛ se ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ min k'i diya nkalon dɔ b'an fɛ muso tɛ cɛn ta dɛ mhm. ko cɛnta muso o ye nkalon de sariya ma jɛn n'o ye muso yɛrɛ de ye cɛ cɛntabaga ye cɛ sala ka nafolo min to yen muso de ye o cɛntabaga ye ni mɔgɔ sala mɔgɔ min bɛ yen n'o tɛ bin n'o bɛ dɔ ta i ka nafolo la muso b'o la muso den i fa n'i ba naani tɛ bin ɲɛ si ma a kɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ o naani tɛ bin ɲɛ si ma n'i y'o binnen ye ko wɛrɛ de y'a bin n'a sɔrɔ ele bɛ sa tuma min na den dɔ murutila a banna silamɛya ma ale tɛ se k'i cɛn ta walima i bɛ sa waati min i muso murutila ka ban silamɛya la ale tɛ se k'i cɛn ta tugun parce que a tɛ diinɛ kelen na n'o tɛ mɔgɔ min tɛ bin cɛnta la muso b'o mɔgɔw cɛ la donc muso ye cɛntabaa le donc o dɔw b'an fɛ yan cɛ sa balimacɛ sala muso b'a muso cɛn ta le hali furusiri de tɛ dɔw fɛ yen donc olu tɛ siri dɔn u tɛ furula o yɛrɛ bɛ gɛlɛya de la i y'a faamuya la sisan y'o se n bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ nin na i balimacɛ i ko a muso ma komi n kɔrɔcɛ banna denw b'i bolo n'a bɛnn'i ma ne b'i furu siri denw kama olu de ye taga denw ye yɛrɛkɛ donc furuko tɛ musoko tɛ n b'a kɛla le denw ye se ka lakafo an ye se ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka den ninnu laminɛ donc a bɛ muso filanan tala ni kun min ye o kun de ye i b'a faamuya la a ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ donc walima muso dɔ min b'i le bolo a man kɛnɛ a tɛ kɛnɛyala ɲɛ si ma n'a tɛ kɛnɛyala donc ele mako bɛ fana f'i muso wɛrɛ furu i bɛ filanan ta walima i bɛ saba parce que dɔ nin man kɛnɛ donc muso bɛ ta kelen fila saba naani ni kun ye o de ye ka ala kira ladege n'o kɛra ya muso ta bɛ kɛ bato ye ka ala kira ladege n'o kɛra ala b'i dɛmɛ i muso ni ta la n'o kɛra den min bɛna sɔrɔ aw bolo ala bɛ aw dɛmɛ den nin bɛ se ka laɲinɛ ka lamɔ ka silamaya kani don a la cogo min na ala bɛ lɔ n'aw ye ka aw dɛmɛ k'o baaraw kɛ mais n'aw ma ya musow ta ten parce que wari b'i kun n'o bɛ jala i la magasinw siyala butiguw siyala donc ka musow ta ta ka la ɲɔgɔn kan ten n'a ma kɛ ni muso ta kun ye ele y'a ta le ko parce que ko a baro b'i bolo n'o kɛra sisan i b'a ye ala sen bɛ bɔ a la ni ala sen bɔra aw ya muso furu la sisan i b'a ye a bɛ kɛ mankan ye hakili sigi tɛ kɛ yen ni hakili sigi tɛ yen musow yɛrɛ min k'olu tɛ olu tɛna ɲɔgɔn faamu n'olu ma ɲɔgɔn faamu o ya ɲɔgɔn faamu baliya bɛ se denw ma n'o sera denw ma denw bɛ kɛ rebelle ye fa ma n'o kɛla i rebelle fa kosɔn o bɛ kɛ sababu ye ka barika bɔ olu la ni barika bɔ olu la o bɛ kɛ dangaden ye n'olu kɛra dangaden ye Yusuf i b'a ye ele hakili sigi tɛ kɛ ele yɛrɛ bolo bon an ya sow tiɲɛnin b'an bolo a sababu le ninnu I y'a faamuya la o de kosɔn tuma bɛɛ ni karamɔgɔw bɛ dugawu kɛ u bɛ ala dali ala kira ye u bɛ ala dali ala kira ka so denbayaw ye parce que o ka baara min kɛ an ba Ayisa radiyalahu taala anha hadisi min minɛna ale bolo muso tɛ yen min n'o sɔrɔ ale mɔgɔw n'a bɔra Abi Hurayra la mɔgɔ tɛ yen min hadisu ka ca n'a ta n'ale tɛ sani mɔgɔ filanan ye mɔgɔ sabanan na ala kira ka hadisu ale min sera ka a tɛntɛn k'a bɛɛ sɔrɔ donc n'olu kuma ta

Fa in khiftum naam bon an dun tɛ an tɛ o jateminɛw kɛla o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen naam k'i ka musow ta ka la ɲɔgɔn kan fo naani naam cɛya dɔ don dɛ i ye cɛ dɔ ye dɛ o kɔrɔ de ye cɛ dɔ ye jumɛn ye i y'i lɔ i cɛya cɛya lɔ yɔrɔ la naam n'i ma lɔ i cɛya yɔrɔ la musow tɛ ɲɔgɔn faamu ni musow ma ɲɔgɔn faamu a bɛ se denw kan n'a sera denw kan lahara i ka fila ni jatigɛ bɛ kɛ a ma laminɛ o kama ala kira alayhi solatu wassalam ale ci la ka na anw ma ka kɛ fitinikɛ mɛnɛ ye an b'ale de filɛ k'an yɛrɛ ladege o fɛ an bɛ ala an bɛ ala dali a ka sahabaw ye olu min ka jihadu kɛ ni ala kira ye ka se ka silamaya nin jɛnsɛn an bɛ ala dali olu ye an kana ɲinɛ olu kɔ n'o ye mukadima yani a y'a faamu a bɛ kɛ faamuya dɔ ye aw y'a faamuya la an bɛ ala dali ko faamuya ko ɲuman o nɔgɔ an ma y'a yɔrɔ da la mɔkɛ la dan kunun walanda an lɔla aya min na ala ko wazakiruhum bi ayamillah inna fi zalika la ayati likulli sɔbarin sakur ɔ an ko ala ko a ma ale ye seyidina musa ci a ka ci a ka ci kun jumɛn kama ka taa bani isirayilakaw minɛ k'o bɔ dibi la k'o bila nɔrɔ la ɔ ka tila k'a ɲini o fɛ k'o ye hakili to ala ka lon na lon nin bimaana ala ka nɛɛma a ka nɛɛma min k'o ye o nɛɛma nin lon bɛ an kelen kelen bɛɛ la an bɛɛ ye miiri an ka lon na N'a faamuyala ɔ kunun an ka walanda kumaba a bolola min kan o de ye nin nka an bɛɛ lajɛlen k'a lɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka lon dɔ k'an ye an kan ka ala ko ɲuman lɔn o la an kan ka ala baraka la o la an kan ka sɔn ala bolo o la ɔ o kɔfɛ ala ka mun de ɲini an fɛ ɔ k'an ye sabari lon lɔni kun fɛ ala ka nɛɛma n'i y'o dɔn ala bɛ min ɲini i fɛ o de ye sabari ye inna fi zalika la ayati min fɔla k'o ye kabakow de ye min bɛ hakili di adamaden ma mɔgɔ jumɛn ye likulli sɔbaari sɔbaari sabarikɛlabagaba shakuri ala ko ɲuman dɔnbagaba olu bɛ miiri olu bɛ sigi ka jateminɛ kɛ hɛrɛ min kɛla ye olu jatew minɛ ka ala ko ɲuman lɔn ka ala baraka ala ka lonw kan an ye min fɔ nin ɔ f'i ye kɛ sabaribagaba le ye ka se ka ninnu jateyaw sɔrɔ ka se ka ala ko ɲuman dɔn ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ɲuman o de ye sisan nin yɔrɔ nin na sabari le fɔla an ɲɛna nin yɔrɔ la an karamɔgɔ ko manzilatu sɔburu fil islam sabari ye silamaya lɔsen dɔ de ye sabari ye silamaya ye kɔnɔ sabari ye koba de ye silamaya kɔnɔ yosef pour que a bɛ se ka nin faamu n b'a fɔ a ɲɛna misali bolo ma kuma kunkurun surun dɔ la i b'a dɔn ko sabari an tɛ se ka ɲɛ sabari kɔ i b'o lɔn cogo di n'i ka tere fila kɛ n'i ka tere saba kɛ tere fila tere saba i ma dumuni kɛ i ma dumuni kɛ dumuni nana bila i kɔrɔ i b'a kɛ di siso tere fila i ma dumuni kɛ walima tere saba i ma dumuni kɛ n'o nana dumuni di i ma siso a fɔ i bɛ sabari a kɔrɔ cogo di cogo di i bɛ sabari a kɔrɔ k'i tɛgɛ ko i bɛ sabari a kɔrɔ i b'a tigɛ dɔɔni dɔɔni k'i ka tere saba min kɛ n'o kɔngɔ b'i la n'ile ko i bɛ dumuni ta o n'o kɔngɔ i bɛ se k'a dun wa i b'a tiɲɛ de i b'a tiɲɛ parce que i bɛna fɔ i b'a ta n'i bolo fila ye k'i da waga k'a don a kɔnɔ a tɛ kɛ ten mais kɔngɔ min b'i la ile bɛ sabari a kɔrɔ de k'a tigɛ dɔɔni dɔɔni f'i ka laɲini bɛ ɲa a tɛ ten dɔw bɛ cogoya min na silamɛya bɛ sabari jateminɛ sabari silamɛya la ni sabari t'i bolo i ya ko si tɛ ɲɛ i bolo i b'a faamuya la o de kosɔn ala ko an ye an ye miiri a ka nɛɛma mun k'an ye a n'a ka kabako olu ye kabakow de ye a y'o k'an ye mais mɔgɔ jumɛn de bɛ o jateya sɔrɔ sabaribaga mɔgɔ jumɛn b'o o nafa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sabali ka ala koɲuman dɔn ka ala barika la ka ala koɲuman dɔn ni ala barika la a ka nɛɛmaw kan o ye koba de ye i b'a faamuya la n k'a fɔ aw ɲɛna n'ala bɛ ko o ko kɛ adamaden ye a bɛɛ hɛrɛ de ye a k'an bila kɛnɛya hɛrɛ de ye n bɛna misali dɔ d'a ma pour que aw kana saliya ala ko la a b'a lɔn n'ala ye fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna an ye sabari an y'a kɛ a kɛcogo la an b'a nafa sɔrɔ n'i ka nansara kalanmɔgɔw ɲininka mun ka baara ye dɔgɔtɔrɔya ye o b'a fɔ an ma ko an y'an jija kɛnɛya bolo ma an kana tolon kɛ kɛnɛya la o t'o fɔla an ɲɛna a ye kɛnɛya kɔlɔsi a ye sport kɛ a ye tagama a ye boli dɔɔnin an nɛgɛso boli a ye tagama o t'o fɔla an ɲɛna mais ka kɔn ye Ala ka fɛn d'an ma min b'o yira an na o. Ala ka sport di. Naamu. Sport fɛn bɛ fɛn min bɛ sport fɛn bɛɛ ɲɛ Ala k'o o yira silamɛw la. Alahu akibar. Naamu Ustaz. Naamu. Yusuf. Naamu. O ka séminaire kɛ Suède. Naamu. Dɔgɔtɔrɔw. o nana résultat min ye k'a ye ko seri min an b'a kɛla seri ɲɔgɔn sport tɛ diɲɛ kɔnɔ mais est ce que an k'o lɔn wa ala k'a d'an ma kun jumɛn kama est ce que an b'a kun bɛɛ lɔn wa a b'an ya kɛnɛya yira

ayiwa a bɛ masini ta ka d'a ma dɛ donc n'a ko an y'a fɔ n bɛna fɔ an yɛrɛ sigi kɛ fɛn mais mais darisu la a b'a faamu 35 i b'a faamuya la donc n'i k'o jate minɛ tele kɔnɔ semaine kɔnɔ i tɛmɛnin bɛ sport kɛla kan o miniti duuru min i bɛ jigin ka yɛlɛn nin a ka ɲi farisogo ma kosɛbɛ isu na ala y'an bɛɛ tanga banajugu dɔ bɛ yen sisan u b'a fɔ o ma ko tansiyɔn pour que tansiyɔn kana i minɛ k'i i halaki seri y'a sababu ye fo n'ala ko a bɛ min lajarabi la seri y'a sababu ye cogo di isu n'i lɔla ten ka tilen n'i lɔla ka tilen mhm. joli n'a bɛ circuler a tɛ s'i kun kunbɛn laban a t'o sɔrɔ ka ɲa n'i birila a bɛ se i kun ruku n'i taara ruku na joli bɛ se ale ma a bɛ s'a ma i bɛ taa sujuru la minkɛ a bɛ s'a ma donc o kɔrɔ le o yɔrɔnin i bɛ seri min kɛla nin ye a ɲɛgɛnnen lo joli la ni tansiyɔn k'i ben donc i b'a ye itisaliw eh, bɛ yen ani fɛnkɛ cɛ mhm. a ti kɛ a tɛ kojugu las'i ma k'a fɔ ko tansiyɔn k'i ben k'i bɔ i yɛrɛ ma a bɛ kɛ le ni yan yɔrɔnin ni des fois n'a joli min bɛ kan ka se i kunsɛmɛ na n'a m'o fasa nin sɔrɔ o le bɛ kojugu lase mɔgɔw ma mais k'i to i bɛ ruku ni sujuru kɛla tuma bɛɛ i ta o tise ni n'o joli la sira dayɛlɛnin don hali ni n'a k'i sɔrɔ dɔɔnin min bɛ se i kɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka nin an nin jatew minɛ silamɛw jugu yɛrɛ yɛrɛ ka nin nin jatew minɛ o ye recherche mun de nana n'a ye muso dɔ de banana Siriya a taara erɔp k'a bɛ taa a yɛrɛ furakɛ a tagala olu kabakoyala a ma ko mais ele bɔra yɔrɔ min na ko arabu jamana la ele tɛ seri wa k'ale tɛ seri k'i ya bana fura ye seri de ye I ya bana in fura ye seri ye seri ni min bɔra la i bɛ nana ɲɛfɔ ye a ka avion de ta aller retour o wari ko fɛn jumɛn de t'a la fo a yɛrɛ ko seri est ce que ala bɛ fɛn bansan d'an ma ee n'ala ko an ye min kɛ an ye o kɛ a nafa bɛ se ala ma wa a mako jumɛn b'a la a nafa bɛɛ bɛ se anw de ma a bɛɛ bɛ dan anw de ma n'ala ko min a hɛrɛ bɛ anw de kan yan Sisoko n'ala ko k'i kana sunyali kɛ ko Sisoko k'i kelen ta ye tɔgɔ ma i kana sunyali kɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ ɲini bɛ diɲɛ bɛɛ de ma k'o kana sunyali kɛ jɔn de bɛ nafa sɔrɔ o la e le don

donc ele le protéger diɲɛ bɛɛ ko ele bonya o ye kɔlɔsi ala k'o le k'i ye ka diɲɛ bɛɛ interdit a ye Sisoko kɔlɔsi a kana a tɔɲɔ a kana fɛn sunya o kuma a kuma laɲini n'o ye o kumaw ɲɛsin bɛ bɛɛ ma ka bɛɛ interdit o kana kojugu k'ele la e bɛ se ka diɲɛ bɛɛ sara wa i tɛ se mais ala ko ko bɛɛ le y'i bonya bɛɛ ye nin k'ile ye n'ala ka min ɲin'an fɛ an ka hɛrɛ de b'o la ka sɔn a ma ka baara kɛ o la o de ka an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a y'a dɔn fɛnba de b'aw bolo ka i yɛrɛ ye silamɛ ye ko tɛ yen min ka bon n'a ye ko tɛ yen min ka fisa n'a ye n'i yɛrɛ ye silamɛ ye mais n'ile wolola e ma tɛ silamɛya la hali n'i ka diɲɛ mara c'est zéro n'i wolola k'i tɛ silamɛ ye n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ i ya ɲɛnamaya la a bɛɛ fu Yosef n'i ka kelen bila yan ka un sɛbɛn ka zéro bila a kɔrɔ a kɛla joli n'i ka zéro wɛrɛ bila a kɔrɔ a kɛla joli a kɛra cent n'i ka zéro wɛrɛ bila a kɔrɔ a kɛla joli donc sisan kuma la ni nin ye diɲɛ daminɛ ye i ka un bila ka kɛ zéro bila fo a kun diɲɛ kun la a laban na zéro bɛ yen zéro diɲɛ bɛ ten N'i k'a daminɛ ka kelen sigi ka zéro zéro sigi i bɛ taa se a laban yen zéro de bɛ yen, silamɛ ka kan ka diɲɛ filɛ ten de, zéro n'a b'i bolo n'ile min i tɛ silamɛ ye foyi t'i bolo, foyi t'i bolo O la don an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna an ye miiri ye ala ka min k'an ye ka nɛma min k'an ye mais ko mɔgɔ t'o jatigiya sɔrɔ fo mɔgɔ min kɛra sabaribaga ye ni mɔgɔ min kɛra sabaribaga ye o le b'o nafa sɔrɔ izan k'a jira an na an ka silamɛya a base dɔ ye sabari le ye a sɔba la la waati faga kɛse o sɔbiri o la ka sɔbru ala tɔa ka sabari ala bato kan o ɲinini b'an fɛ i y'a faamuya la ka sabari ala bato kan n'i ma kɛ sabaribaga ye i tɛ se k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ dɛ ka sabari k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala soso ma a ma a ma nɔgɔ dɛ o le kosɔn n ka misali kɛ ni dumuni ye ni kɔngɔ b'i la sabari nin ale le ɲininba ko bɛɛ ka sabari ala bato kan an bɛ seri kɛ nin yan sani ka to i na seri la sabari ɲinin b'i fɛ sani ka to i na seri kɛyɔrɔ la i bɛna seri fana min seri sabari dɔ le ɲinin b'i fɛ ka bila ɲɛfɛ i bɛna seri min kɛ nin ye sabari jumɛn ɲinin b'i fɛ seri nin yɛrɛ kan ka kɛ cogo di n'a bɛ diya ala ye a bɛ kɛ cogo di n'i le bɛ gɛrɛ ala la a bɛ kɛ cogo di n'a b'i mako ɲa o ɲɛɲini k'o lɔn ni sabari t'i le tɛ se k'o kɛ o n'i le dun m'o kɛ n'i nana lɔ seri la ye i tɛ se dɛ donc o ye sabari i bɛ sabari k'o le ɲɛɲini n'i le ma sabari k'o ɲɛɲini n'i nana lɔ seri la seri ta sabari o t'i mago ɲɛ fiyewu n'i ko alahu akbar i taa i taa Yamusukoro i taa Abijan i taa sanni kɛ i bɛ kɔ seri k'i to seri la est-ce que sabarila i ka dunuya ta i ka dunuya ta i ka dunuya ta parce que pour que seri kɔnɔna y'i le dɛmɛ i kan ka ko dɔw le kan ka kɛ ka kɔn a ɲɛ n'olu ma lɔn e fɛ ka sɔrɔ ka kɛ a ti nafa olu sɔrɔ i y'a faamuya la donc o defaut b'annu la yan an bɛ wuli dɔrɔn an bɛ misiriw kɔnɔ mais an ti foyi temps t'an bolo ka ko si ɲɛɲini temps tɛ yen ni tan tɛ n'ile nana lɔ seri la seri b'i mako ɲɛ cogo di a ka ɲa dɛ donc seri fana kɛli kɔfɛ sabari ɲini b'i fɛ sabari dun bɛ ɲini b'i fɛ seri kɔfɛ i nana kuma ala de fɛ ka layiri ta ni ala ye ala e n bɛ layiri ta i ye seri nin kɔnɔna

an b'a ya masaya yira la ala e de ye hinɛ masa ye n'i y'a ye i sera ka na lɔ dɛbɛn kan ka fɔ alahu akbar ele ala don musow ka fɛn dɔ de sɔrɔ k'o dun ka kɔnɔ ala hinɛ nɔ ye sɔngɔ t'o kɔnɔ ye lahinɛ dɔw de b'o sumanw don dugukolo la o suman minnu donna dugukolo la ee ala ka ɲi an ye miiri don yɔrɔ ninnu ma dɛ ala b'a yira la na ko aw kana la aw yɛrɛ la a y'a ko bɛɛ to ale bolo n'i bɛ taa kaba sɛnɛkɛla n'a bɛna taa kaba si san a bɛ filɛ kaba si min ka ɲi n'a bɛɛ ye a b'o san n'a bɛna ku don a bɛ ku si min ka ɲi a b'o le don n'a bɛna malo malo si ɲɛnama a b'o de ɲini ala ko k'o diyara an ye a ka sababu min ta o diyara an ye mais n bɛna yira a la aw nɔ tɛ ne le nɔ don a b'aw ta tori ka d'aw ma a ɲuman ala b'a tori Ah, non n'a dun b'a torila ka tila ka wuli a t'a fɔ an y'a torinin san k'a don wa. Han? Nka a bɛ fɛ k'a yira an na k'aw le nɔ tɛ. I y'a faamuya la. donc ile kan ka miiri nin bɛɛ le ma ka kɔn ka kɔn seri ɲɛ. o le b'a to i bɛ don seri min na i b'i sɛbɛ don a ma. parce que ala ka baara min k'i ye. a ka bonya min la i kan a ka sutura min la i kan n'i miirila o ma o b'a to n'i donna seri la i tɛ tulon kɛ seri la an bɛ ku mun don an bɛ kaba mun don ala b'u toli n'a k'o toli ale yɛrɛ de b'a falen anw bɛ se k'o baara kɛ wa an bɛ kaba don dugukolo jukɔrɔ musa a mako bɛ fɔɲɔ hakɛya dɔ la a mako bɛ funteni hakɛya dɔ la a mako bɛ ji hakɛya dɔ la est-ce que o lɔnni b'anw bolo min b'a to ko a kan ka dugukolo ci wa kaba n'a ya kaba malo n'a ya malo a bɛ se ka dugukolo ci ni kaya b'a ci la baara le kɛla la i y'a faamuya la n'ala k'o baara ɲumanw k'i le ye di a fɔ i le ɲɛna sisan k'i le hinɛ i balima na n'i bɛna hinɛ i balima na i b'a kɛ cogo di i b'a lebu le wa i b'a bonya le fana i b'a bonya de fɔlɔ i b'a bonya mais n'anw bɛ fɛn di mɔgɔw ma min nɔgɔlen don min cɛ man ɲi an b'o le di mɔgɔw ma ala de b'a fɔ an ɲɛna k'i bɛ balo la fɛn min na ale y'a ale y'a nɔgɔ k'a yir'i la ka tila k'a sanuman d'i ma n'i ka ku don a bɛ kalo joli kɛ dugukolo jukɔrɔ n'ala bɛna d'i ma a b'a saniya k'a protéger k'a bila dama papapa i bɛ fara bɔ a la i tɛ nɔgɔ y'a la n'i ye nɔgɔ y'a la e de k'o bil'a la ku a bɛ kalo joli kɛ dugukolo jukɔrɔ

ale fana ka sani a tɛ foyi fɛ fo fɛn sanuma n'an bɛ fɛn min di ala ma an y'an jija a ye kɛ fɛn sanuma pour que a b'an mako ɲɛ izan ninnu min kɛra ala bolo ile ye n'o le k'i le bila i sera ka na lɔ seri la o lɔnko ɲuman o le b'a to i bɛ i tɛ tulon kɛ seri la parce que ala ka baara min k'i ye baara nin fanga bonyana o le b'a to i b'i sɛbɛ don seri ma seri nin bɛ ɲa cogo min na i le b'o kɛ Est-ce que an b'o kɛ la? An t'o kɛ la. Han? An t'o kɛ la. Donc an ka seri kɛ tulonkɛ fɛn ye. Unhun. N delila k'a fɔ ɲɛna seri dil'an ma i se ka gbɛrɛ Ala la de. Naamu. I ni muso tɛ bɛn, i ni den tɛ bɛn, a yira Ala la. Naamu. A bɛ yira Ala la k'i to seri la. Naamu. A b'o yɔrɔ tɔnɔ sɔrɔ. Naamu. Izan i ye sabari ka kɔn bato ɲɛ i ye sabari ɲinini b'i fɛ bato kuma fana sabari ɲinini b'i fɛ seri kɛnin kɔfɛ fana sabari ɲinini b'i fɛ i ka layiiri dɔ le ta i ni ala cɛ ala n tɛna mɔgɔ wɛrɛ bato fo ele ala o ye engagement nin kan ka kɔlɔsi dɛ ni seri banna ni seri banna i taara i ya magazanda la ou bien i ya baarakɛda la kɛra baara sugu sugu la i kan k'i hakili to kumakan na fiɲɛ kana bila i kumakan na cogoya min na i bɛ hakili to o la k'o kɔlɔsi kosɛbɛ donc ninnu ɲinini b'an fɛ ni mɔgɔ min ye seri kɛ o cogo la ala b'o le fɔla an ɲɛna inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seri bɛ an bila an bali baara jugu kɛ ani kumakan jugu fɔ ko seri b'an bali o la kurana le nin ye bon ni le nan'a ye ele ya seri t'i le bɔla baara jugu la a b'a yira ko fiɲɛ b'i ya seri la a ma ɲa i ma sabari k'a ɲɛɲini bɔn wagati fana b'i bolo i ma sa fɔlɔ kɛnɛya bɛ yen hakili bɛ yen kɔ segin ka taa ala ma kɔ segin ka taa ala ma ala bɛ min fɔ la an ɲɛna o de ye izan an ye hakili to ninnu na bilayi sa sisogo n'an ka ninnu kɔlɔsi ala b'an juguya mun de la n'i k'a mɛn i bɛ mɔgɔ juguya la fɛn dɔ de b'a bolo a t'i bolo o bɛ fɛn dɔ de b'a bolo a t'i bolo e tɛ se k'a sɔrɔ fana o b'a la fɛ yen wa taala t'a la o ale de k'a d'i ma a sababu bɛɛ b'ale de bolo a se bɛɛ b'ale de n'a ko min ye kɛ o de bɛ kɛ n'a ko min ye kɛ o bɛ kɛ a bɛɛ ka nɔgɔ a ma i b'a faamuya la izan n'an ye ninnu kɔlɔsi ala bɛ min fɔ la an ɲɛna o ko sabaribaga o de bɛ silamaya nafa sɔrɔ sabaribaga o de bɛ sigi ka jateya minɛ ala ko la donc ka sabari fana a bɛ tali kɛ ko caman ala tɛ se ka bato ni sabari tɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ baara juguw ma o tɛ se ka kɛ ni sabari tɛ ka diɲɛ ala ta kɔ

mɔgɔ min sabarila k'a kɛ ala ye ka sabari k'a to ala kosɔn ala ko lahara a bɛ mun kɛ a b'i sara cogo di a bɛ se k'a lɔn cogo min na sɛki banki sɛki ninnu i b'a faamuya la ni alasani watara ka sɛki d'i ma k'a siɲe a ma wari bila a la k'a d'i ma ko wari min a to a bɛ e yɛrɛ bolo O se b'a ye kɛ wari b'a kun a yɛrɛ k'a lɔn milliardaire ka sɛki d'i ma k'a siɲe sɛki ninnu namara t'a la fana président de k'a ci bɛɛ b'a dɔn fana ko wari b'a kun ko sago wari min k'ile yɛrɛ diya o bila a la

sabaribaga bɛ sara ala bolo tan de o de kosɔn n b'a yira la a misali ko k'u da b'a lo ko balo balo ye koba ye adamaden ka ɲɛnamaya la ni balo tɛ an tɛ balo balo ɲuman fana n'o tɛ i tɛ se ka gbɛrɛ ala la ni balo ɲuman tɛ ala ko tɛ se ka diya i ye ee n'i k'a ye ala ko man d'a ye fiɲɛ b'a ya balo la ala ko man di i ye fiɲɛ b'i ya balo la i tɛ se ka seli ka ɲa i tɛ se ka jaga bɔ ka ɲa ala ko b'i ya ko la silamaya faamuya t'i bolo fiɲɛ b'i ya ala ko la ya balo fiɲɛ b'a la a fɛ ni seli ni parce que balo olu bɛ jouer olu bɛ yɔrɔ dɔw de bɛ yɛlɛma ka kɛ joli ye o joli de bɛ baara kɛ dusukun na o le bɛ dusukun dɛmɛ ka se ka ala ta diya ye ni fiɲɛ b'u balo la a tɛ se a tɛ se ni ɲamaɲama bɛ ji wolo sira la ni ji nana ni ji fanga ma bon ɲamaɲama bɛ taga a ti taa ni tɔrɔsi b'i bolo pili t'a la u bɛ pili fɛbili don yeelen bɛ bɔ wa yeelen bɛ bɔ donc dusukun n'a man ɲi nɔrɔ tɛ yen nɔrɔ min bɛ i b'a la yen nɔrɔ tɛ yen i bɛ se ka gɛrɛ ala la ni nɔrɔ min tɛ yen donc balo ee an ye gɛrɛ kalankɛlaw la k'u lamɛn n'o kɛra so an ka kow bɛ ɲa mhm. fili caman de bɛ anw fɛ a tɛ ɲɛdɔn na n bɛna dɔ fɔ a yɛrɛ pour que a b'a dɔn ko fili b'aw fɛ yan aw bɛ ɲɔgɔn fɛ la yan o tɛ a bɛ jaga bɔ cogo di. Mm. Jaga ɲininkaliba ye. Jaga. Ɛɛ. Musa sariya ko jaga ye bɔ cogo min na a tɛ bɔla ten parce que san kɔnɔ jaga bɛ bɔ kalo bɛɛ san kalo tan ni fila janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre kalo tan ni fila a kalo tan ni fila bɛɛ jaga bɛ bɔ a la est ce que a bɛ jaka bɔla ten le wa est ce que aw b'o de ye la wa donc a b'a lɔn o la ko fili don an kɔni ka jateminɛ na an ka bɔ ɲinan ka sunkaro la san wɛrɛ sunkaro la i b'a bɔ a n bɛna ni kuma ye san sisoro inshallah ɛɛ ala le m'an dan wa a ka wari di dɔw ma A ma wari di dɔw ma a ka wari di minnu ma o ye lajarabi de ye n'olu sabalila wari kɔrɔ ka wari nin don sira la min ka di ala ye olu bɛ ala sɔrɔ n'o ye a ma wari di minnu ma a ɲinina olu fana fɛ k'u fana ye sabali ɔ wari min ma di o ma o di baliya olu ye sabali o kɔrɔ o sabali olu bɛ ala sɔrɔ donc fɛn dira min ma nin ye k'a ɲini o fɛ o y'a sabari dɔ ye jumɛn ye ka ala ko ɲuman dɔn donc fɛn ma di min ma k'a ya nafolo yɔrɔ dɔ ta ka di o ma parce que ko an bɛɛ ye balima kelen an nana misiri kɔnɔ an bɛɛ hakili kan ka sigi an kana voyager misiri k'an to seri la fangantan ni ye nafolotigi ye donc an bɛɛ hakili ye sigi nafolotigi ka kan ka nafolo di fangantan ma pour que a fana hakili ye sigi misiri la a hakili fana ye sigi so kɔnɔ est ce que o bɛ kɛ la donc o bɛ kɛ cogo di an bɛɛ jaga bɛ bɔ kalo tan ni fila bɛɛ kelen kelen de la o kɛcogoya di ye sisoko buwake kɔnɔ yan aw minnu sigilen bɛ misiri kɔnɔ est ce que an nana lɔgɔfɛ la kalo kelen de wa dɔ nana yan janvier o min nana janvier janvier kunbɛn wɛrɛ o b'a ta jaga bɔ min nana février février kunbɛn wɛrɛ o y'a san kelen de o b'a ta jaga bɔ min nana mars mars wɛrɛ o b'a ta bɔ avril wɛrɛ o b'a ta bɔ san kalo tan ni fila an ma na lɔgɔfɛ la yan kalo kelen cogoya min na an na fɔna ɲɔgɔn kɔ cogo min na jagadi fana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ten u bɛ an nana lon kelen yan an nana yan kalo kelen yan munna kalo kelen pe de bɛ yen bɛɛ ya jaga bɛ bɔ o la fili b'a la ni ka ye an y'a wari n k'a fɔ wari tɛ di k'a ye ban mhm. ala tɛ wari di k'a ye ban n'i y'a ye a banna fiɲɛ de b'ile yɛrɛ la i kan k'a minɛ cogo ɲuman minɛ ten ayi misiri kɔnɔ yan jagabɔla o a ka ca o mhm. waritigiw ka ca est ce que an nana kalo kelen na mhm. n'a ye jaga bɔ kalo kalo bɛɛ n'i nana kalo min na o kunbɛn y'i ta san ye. Yusufu ni jaga bɛ bɔra ten fantan hakili bɛ sigi wa a tɛ sigi a b'a dɔn n'i ma sisoko ta sɔrɔ janvier n bɛ yusufu ta sɔrɔ février n'i ma yusufu ta sɔrɔ février n bɛ musa ta sɔrɔ en avril ou bien mars fangantan a hakili sigilen don a hakili sigilen don n'a denw k'a ma baba n bɛ fɛ i ye nin kɛ aa ka nɔgɔn n'ala sɔnna dusu suma dɔɔni bɛna kɛ parce que a b'a dɔn kalo saba tɛ tɛmɛ ni dɔ m'a ta jaga d'ale ma ou bien ni problème dɔ b'a muso cɛ a b'a fɔ i hakili sigi ɔ sani dɔɔni n hakili bɛ ko dɔ la kalo damadama tɛ tɛmɛ dɔ bɛn'a ta d'an ma ale bɛ hinɛ muso la mais n'a fɔra ko fangantancɛ ye na sigi fo kalo tan ni kelen de bɛ tɛmɛ aw bɛ sɔrɔ ka taa jaga di est-ce que a kɛcogo ɲɛna wa ala ka jaga di est-ce que a k'a di kun jumɛn de kama hinɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ est-ce que ɲɔgɔn dɛmɛ de y'an fɛ k'i ta bila i bolo ye an bɛɛ bɛ lɔ fo kalo kelen la an kana kalo si lɔ ko fo san san kelen tɛmɛ san kelen bɛ tɛmɛ ile kelen de la ile min nana kalo min na ele ya san kunbɛn de i nana kalo min i b'o kalo kunbɛn de jate minɛ o de y'a san kelen n'o kɛra silamɛya nana ni kanni ye ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ waatu yɔ waatu haka hakahu yawma hasadi e k'i ka malo tigɛ don min i b'i ta jaga bɔ est ce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de k'o jaga bɔ wa han donc nin fana ele k'i ele ta malo kan ye don i k'i ta i nana lɔgɔfɛ la kalo min o kunbɛn de i ta san yɛlɛma ye i b'a jaga b'o de la ee an na olu a ye gɛrɛ an karamɔgɔw la a y'u ɲininka a ye gɛrɛ u la k'u ɲininka et puis fana kana to k'u wele telefɔni na a ye taa u nɔfɛ so kɔnɔ a ye taa sigi ele bɛ taa sigi i ya sigi nin bɛ kɛ sababu ye bɛ bɔ ni kuma wɛrɛ ye nɔ i ma sigi de ye dɔn i yɛrɛ ka kalankɛla kanni min kɛ ka wuli bɛ fɛ ka ala ko dɔn e bɛ fɛ ka ala ko min dɔn n'o de k'i le wuli ka taga o bɛ kɛ sababu ye k'i diya ala ye o bɛ kɛ sababu ye ala b'i dɛmɛ mais n'an t'o kɛ la bɛɛ pereselen don usitazi bɛ wele telefɔni na n'a yɛrɛ ka kuma daminɛ tɛ yen kuma tɔw ma ban mais ale bɛ yɔrɔnin dɔ dɔn ko n'ale k'o sɔrɔ i kɔrɔ a bɛ telefɔni to yen ko bɛ n'a bɛ kuma na a bɛ kɛ i ni tɛ jate minɛ ye kuma bɛ se ka ɲa cogo di a ye sabari ye a ye sabari a ye gɛrɛ karamɔgɔw la a y'a ko o tɛ dɔgɔyamacogo ye ala ka bɛɛ lajara lajarabili dɔ dɔn ye a ye a ye gɛrɛ k'a y'a ko ɲɛɲini k'a lɔ k'a ɲɛɲini k'a lɔ an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ye o dɔrɔn de ye n'an ka ninnu kɛ i b'a ye an bɛ ɲa n bɛna fɔ an ye yɔrɔ dɔ la n ko fili b'an ka seliw la sabari tɛ yen k'ala ko ɲɛɲini an fana bɛ ala kɛla masa cɛjuguba de ye ɔhɔn an bɛ ala nɛni n'an t'a dɔn ɔhɔn an yɛrɛ bɛ ala nɛni e nana seli ka tila i bɔra seli o e ka ala nɛni e le ti ko k'o y'i dɛmɛ i le lala o la a b'i dɛmɛ cogo di a bɛ ko nin bɛ n yela ne yela masa sugu an bɛ ala dɛmɛ cogo di e nana seri misiri kɔnɔ ala ye ɲɛ b'i la dɛ ɲɛ bɛ na misiri kɔnɔ ne le nana ye misiri la nin kɛ n ye tan kɛ n ye ɲɛ bɛ na n bɛ min fɔ la i b'a mɛn na o de kosɔn i ko ihdina siratal mustaqim n'a tun t'i mɛnna i b'o fɔ wa aa ni ka ye i nana k'i bolo jɛ ala nin kɛ n ye ala nin kɛ misiri kɔnɔ i ko a b'i ye la a ɲɛ b'i la a b'i mɛnna de N'a tun t'i lamɛn i to i t'a deli mɔgɔ bɛ tulogeren wele wa ɲɛ tɛ maa min kun i bɛ kuma i bɛ gɛrɛ a la cogo ye donc i k'a yira ala i ɲɛ bɛ na ala i ɲɛ bɛ na ala n bɛ min fɔ la fana i b'a mɛn na ala n bɛ min fɔ la i yɛrɛ fana se b'i ye k'a kɛ n ye ni se tɛ a ye i t'a deli o i yɛrɛ k'a yira a la ala o kosɔn n'i ko ya allah kuma caman de bɛ nin kɔnɔ i b'ala wele ala i ɲɛ bɛ na ala i bɛ n ye la i bɛ n mɛn na ala fanga bɛ i la n bɛ min fɔ la i ɲɛna fanga b'i la k'a kɛ n ye ala a lɔnni fana b'i la i bɛ nin bɛɛ a bɛ nin bɛɛ yira n'i ko ya Allah a bɛ nin kelen de yira donc ni ne k'o fɔ misiri kɔnɔ e bɔra misiri la i taara i ya baarakɛyɔrɔ i ya biro la ou bien i ya lɔgɔ magasin na i ka culo tigɛ i ko de ala e tun bɛ ne ye la misiri kɔnɔ le donc ne ya ne yɛrɛ ya mara bɛ yɔrɔ min na sisan e kuma b'o de yira a b'o de yira a b'o de yira parce que a t'i yela i ya butigi la a t'i yela i ya so kɔnɔ a t'i yela i ya baarakɛyɔrɔ la donc ni min kelen yɛrɛ diya sisan i de b'o de kɛ la o yɔrɔ la ee baara bɛ yen baara bɛ yen baara bɛ yen kalanbaliya fana baara de fisa ɔrike min ɲinini b'an fɛ

donc n'i fɔnna o limaniya la i y'a dɔn fana n'i le ɲɛ t'a la i y'a bila i hakili la k'a ɲɛ b'i la dɛ mais n'i fɔnna nin fila la i bɛ fili la dɛ an ta'budu allaha ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nin de ka ɲi dɛ n'i fɔnna nin kɔ i b'a ye a mɛn donc a i- a ɲɛ b'i la misiri kɔnɔ cogoya min na a bila i hakili la i ya magasin na i ya so kɔnɔna la a ɲɛ b'i la i tɛ Namu. mais an tɛ ten Namu. o de sɛgɛn b'an kan Mhm. yosef Namu. ihsan min fɔ kuma o ɲɛna Namu. an y'a lɔn ka fɔ diɲɛ min an b'a la nin a kuntagala ka surun a kuntagala ka surun yɔrɔnin kelen i bɔra a kɔnɔ ɔ e de bɛna taa yɔrɔ min na an t'o yɔrɔ labɛn o bɛ labɛn ni baara ye o bɛ labɛn ni ko ɲɛɲini ye o bɛ labɛn ni sabali ye ɛɛ n bɛ to k'a fɔ sɔn denmisɛn dɔw b'an jɛ la olu tan t'o bolo wari ɲini kɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma se wari ɲini yɛrɛ ma ɔn e m'a ye an ye cɛkɔrɔbaw tun bɛ mun de kɛ n'o bɛ fɛ ka u denw bila ka taa kɛnɛma ko i taa wari ɲini san bi saba i bɛ to i fa kɔrɔ faso kɔnɔ i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ sagaw gɛn i bɛ o baaraw kɛ fo i bɛ taa san bi saba san bi saba cɛkɔrɔba bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma k'i ye taa tu kɔnɔ n'i tagala ten i ka san kelen kɛ i bɛ segin ɔ a b'i kɔlɔsi i bɛ taa to san filanan i bɛ taa i bɛ segin san sabanan i bɛ taga ni samiya fɛnkɛla i bɛ na i b'o kɛ ten san naani san duuru san duuru nin kɔnɔ cɛkɔrɔba k'i kɔlɔsi a k'i lɔn est ce que balimaya tin bɛ nin na wa a t'a la a bɛ a bɛ yɔrɔ faamu namisa balimaya kani b'a la wa a t'a la est ce que ni nin tola tu kɔrɔ yen faso kani b'a la wa a t'a la a bɛ na hinɛ a balimaw na wa a tɛ hinɛ u la facɛ ka nin bɛɛ lɔn san duuru nin kɔnɔ e de bɛ wari min sɔrɔ la i bɛ ko mun kɛ a la facɛ ka nin bɛɛ lajɛlen lɔn est ce que y'a faamu san duuru na a b'o examen le a ma to foyi foyi le ɲɛna donc n'i ye ninnu kɛ ten san duuru n'i le kan ka to tu kɔnɔ yen i nana jamana kɔnɔ minkɛ a b'a fɔ aa i bɛ se ka to yen sisan a lal'i la hali n'i tola yen an ye cɛkɔrɔba caman tora o la n bɛ na ka taga le bɛ na ka taga le mɛ fo i se san bi saba hakili dafa la adamadenya sabatila mɛ anw faw ka o ta faw k'o lamɔ o lamɔ cogo de la hakili sigila baara gɛlɛnw kɛra u bolo ka hakili sigi ka farisogo sigi sabati a caman ka sagaw gɛn muso kuma dɔ bɛ minnu fɔ mɛnni man d'an ye n'i b'a fɛ den ye baraka i den ye baara kɛ ka hakili sɔrɔ a bila saga gɛn ni misi gɛn na a to a ye dɔɔnin kɛ o la a b'o yɔrɔ faamu ɛseke annu bɛ sɔn wa dɔnku annu yɛrɛ k'an denw kɛ zandamu sɛfu ye o a minɛ n'i ka kɛ komandan ye tɛna lɛbo sara ka d'a dɔw diyara an ye k'a sɔrɔ den ta jɛnya le o ye k'a bila baara la baara min b'a dɛmɛ sini ee nafolo ɲini ma a man nɔgɔ dɛ nafolo ɲini man nɔgɔ aw yɛrɛ bɛ nafolo ɲini na a b'a lɔn gɛlɛya b'a la i ni i ni b'a da fɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ fɛ ka bin i kan yɔrɔ la i bɛ don tu dɔw la i bɛ don ko dɔw la i yɛrɛ bɛ to a la kaso bɛɛ b'a la gɛlɛya sugu bɛɛ b'aw sɔrɔ tɔɔrɔw fan sugu bɛɛ b'a sɔrɔ o bɛ nafolo ɲini na mɛ pour que i ni sira fɛn b'i dɛmɛ ka sabari sɔrɔ i bɛ lamɔ min kɛ i denmisɛnnin ma o de kosɔn ciden ciden n'ala k'a ci ka na a bɛɛ ka saga gɛn a bɛɛ ka saga gɛn ciden bɛɛ ka saga gɛn o ka saga gɛn mun de kosɔn pour que mɔgɔ min b'o kɔfɛ o bɛ se k'o mara mara tɛ se ka kɛ ni sabari t'i la i tɛ se ka saga gɛn ni misi gɛn n'i tɛ sabaribaga ye a bɛ a b'i kalan sabari la misi dɔw bɛ yan fɛ e bɛ yan fɛ e bɛ dɔw gɛn na ka taa yan fɛ dɔw bɛ boli bolila ka taa yan fɛ e bɔra yɔrɔ dɔw la dɔw k'i kɔsɛ ni sabari t'i la i bɛ se k'a kɛ wa a b'i kalan sabari la a b'i kalan muɲu na a b'i kalan ko sɔminɛ la mun bɛ walagada den bɛ préparer n'olu ye non o t'annu fɛ yan o tɛ kɛla yɛrɛ den san tan ni saba san tan naani ye o a bɛ lɔgɔfɛ kɔnɔ ka ban a bɛ lɔgɔfɛ kɔnɔ san tan ni fila a bɛ lɔgɔ la a tɛ ala dɔn a tɛ silamɛya dɔn a yɛrɛ fa ka kan ka bonya a bolo cogo min a t'o lɔn a ba ka kan ka bonya a bolo cogo min na a t'o lɔn san tan ni saba a bɛ mun dɔn n'o lamɔna o kan ten ala lɔnni t'a fɛ foyi lɔnni t'a fɛ a bɛ lɔgɔfɛ la a ɲɛ bɛ min na n'o ye wari ye a b'o dɔrɔn de lɔn o de kosɔn misiri kɔnɔ n'a ko fisa b'i la kuran bɛɛ a tɛ mɛn a tɛ sara ba fɛn min b'a to a bɛ di joona o tɛ yen o lɔnni tɛ yen o ma lamɔ a kan o tɛ yen n delila k'a fɔ n ɲɛna waa fila ni k'a d'ala ma baraji miliyɔn wolonwula ala b'o le d'i ma ni ne b'o la ɛseke bɛ toro k'o la waa fila k'a di ala ma ala ma foyi d'i ma baraji miliyɔn wolonwula ni ne donnen bɛ ni kuran fatiri ye mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dan o de la cɛ kalo tan jɔn kan e cɛ kɛra to kalo tan ni waa fila miliyɔn wolonwula baraji donc an y'an jija ka denw lamɔ ka ɲɛ an kana nata o ya harijɛgɛ ninnu ala bann'u la ka harijɛgɛ banna ala tila ka tilan ka ban a tilannen don ka ban a tɛ baara lakolon kɛ o soma to yen na a ma furu bila i kɔnɔ yan mɔgɔw bilala i kɔnɔ e le k'o bila i m'o bila o ale le k'a bila fɛn min bɛ don a kɔnɔ a k'a bɔ an ye to ala kɔ ala bɛ min fɔla an ye dɛ o dɔ le ye ɔ inama yuwafa sɔbiruna ajurahum bi ghayri hisab asabru min al iman ka rasu min al jasad ɔ n'i bɛ fɛ ka sabari a a place lɔn naam ɔ an ka silamaya kɔnɔ naam i kunkolo bɛ cogo min na naam sabari bɛ ten de naam n'i bolo kelen tigɛla naam tɔ kelen de bɛ se ka ko dɔ kɛ n'o ye naam n'i sen kelen tigɛla tɔ kelen de bɛ se ka ko dɔ kɛ n'o ye mɛ n'i kan bɔlen kun na baara nɔgɔyala o kɔrɔ de sa ni sabari tɛ yen fiɲɛ b'i ka ɲɛnamaya la o tɛ o kelen ninnu fana fiɲɛ b'i ka silamɛya la o la don an ye sabari an ye an y'a don ala banna ta la min ɲininen b'anw fɛ an ye gɛrɛ ko ko o le ɲini ala ta an y'u to a bolo e yɛrɛ i ta ye min ye o le ɲini ala lɔnin bɛ n'an ya ko bɛɛ ye a nana n'an ye yan an mako bɛ fɛn fɛn na ala b'a k'an ye sisewo doni fila le bɛ yen doni fila ala ta doni bɛ yen i yɛrɛ ta doni bɛ yen ala ta doni o bɛ yen e yɛrɛ ta doni bɛ yen ala ya doni ala b'o ta ala yɛrɛ ya doni ala b'o ta i y'a faamuyala mɛ i yɛrɛ ya doni ala t'o ta dɛ i yɛrɛ de bɛ jija i yɛrɛ i ka doni min la i yɛrɛ ala de b'o le quoi sisan ne tagala ile ya magasin da la ou bien i ya so kɔnɔ n taara fauteuil dɔ ye i fɛ yen ne ko fo n y'o fauteuil bila n fɛ est ce que ala ya doni n'o ye wa ala ka doni t'o ye sa i yɛrɛ ka doni i ya doni n'o ye N ka ventilateur dɔ y'i fɛ ko f'o ye o bila ou bien n ka télévision y'i fɛ f'o ye bila n ka mɔbili min y'i bolo fo n yɛrɛ ye don o kɔnɔ Ala ka doni t'olu ye dɛ Ala b'o doni t'i yɛrɛ minɛ donc n'o tolelen ma Ala nɔ Ala t'i dɛmɛ a la donc n'Ala m'i yɛrɛ dɛmɛ a la i bɛ ko bɛɛ kɛ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ janfaw kɛ i bɛ namaraw kɛ pour que i bɛ fɛ ka don mɔbili min kɔnɔ N'a faamuya olu b'an dɔn donc an y'i to Ala kɔ n'an tora Ala kɔ ale ye doni min la an kun a b'an dɛmɛ ka doni tɔgɔw ta an ye la la fana sisan i ya doni Ala ka doni min dilen i ma ni a ka gbili tun pour que i ye s'a kɔrɔ a sababu ala b'a a bɛɛ tu programmer k'a bila misali bolo ma e de kan ka san tan de kɛ ɲɛnamaya la ɲɛnamaya nin kan ka san tan de kɛ yosu i bɛ bɔ a kɔnɔ donc san tan nin na A tora tere fila ye sisan misali bolo ma i i ya diɲɛ bɛ fara i bɛ diɲɛ fara san a tora tere fila i bɛ diɲɛ fara voilà tere fila min i bɛna diɲɛ fara ni e taara kungo la ka taa jara ye bon ala de ko e tora tere fila e ka sɔrɔ e bɛ diɲɛ bila mɛ e di ka jara ye donc jara nin tɛ fɛ k'i yɛrɛ to yen yesu e bɛ kisi jara la ni sababu min ala b'o fanga d'i ma ala b'o hakili d'i ma fo tere fila nin na n'o tɛ jara nin tɛ se ka se i ma hali ni yiri le bɛ yen min bɛ se fo sankolo la ala bɛ fanga d'i ma i bɛ yɛlɛ i kɔni bɛna jigin cogo min na i kɔni jara tagali kɔfɛ i bɛ n'o ɲɛɲini ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ ten o b'a fɔ ma ko wa siyatiya o bila nin bɛɛ bɛɛ k'a yira an la ala lɔni bɛ nin bɛɛ ye hmm. an y'i to ala kɔ donc yɔrɔ min ka gɛlɛn an mun bolo n b'o le fɔ an ɲɛna n'i ko ala ma n sɔn n'i bolo misiri la a to a y'o nɔ y'i la kɛnɛ ma i ya magasa da la i ya misiri kɔnɔ i ya yɔrɔ bɛɛ kuma nin b'an bɛɛ le kan hali anw alimami an mɔgɔ kalan na a b'an bɛɛ le kan i b'a faamuya la n'o kɛla ala bɛ lɔ n'i ye n'o kɛla ala b'i wasa n'o kɛla i ya laɲini bɛ ɲa donc an fɛn fɛn bɛ yan jɔrɔ b'an bɛɛ la awɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna an ye la ala la an ye jɔrɔ bɔ an yɛrɛ la n y'a faamuya la n'i lala ala la ka jɔrɔ bɔ i yɛrɛ la ala bɛ lɔ n'i ya ko bɛɛ lajɛlen ye n'ile ma la ala la ka fɛn wɛrɛ bɛ yen ile hakili b'o le la ala b'i n'o le to ɲɔgɔn bolo o le sɛgɛnw b'an kan an bɛ ala dali fitini min n'an y'o fɔ aw ɲɛna o faamuya k'o nɔgɔya an ma yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ la laɲini tɛ caman ye laɲini ye ka se ka hakili d'aw ma a ye se k'a lɔn an kan ka nin le kɛ nin le b'an ya ɲɛnamaya ɲ'an bolo nin le bɛ sabati d'an ma nin le bɛ hakilisigi d'an ma an ka laɲini ye ka se ka baro kɛ n'aw ye o kumabaw lase aw ma an bɛna bi ta sugoro yan hada wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu